Wawas fumu wawa a fumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene waphedwa chifukwa cha zinthu zoti sizumukhuza. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Cash, mnyamata amene wavala ma glasses yu, okuphayu kukhala uyu, mnyamata amene wavala zakudayu dzina lake ndi Stubborn. Anyamatawa anali ndi gulu lawo, gulu lawo la ma cultist. Nde mtsikana wina amene amagulitsa ma drink ophatikizana ndi mankhwala ozunguza ubongo. anali ndi party nde poti anthu onsewa amapita kukagula ma drinks kwa mtsikana ameneyo adapita kukamuthandiza pa party yake. Atafika kumene kuja mtsikana uja adali osangalala ndipo party'yo amapangira ku tavern, ku bar. Anyamatawa amavina manjowa izi ndi izi eeh. Nde mtsikana wa mnyamata mmodzi pagulu paja anapita kukayankhulana ndi mwini wake wa bar adambocheza naye. Mwini wake wa bar uja adampasa nthawi mtsikana uja. amayankhulana izi ndi izi kumaseka nde mwini wake mkazi uja amene ali Stubborn uyu atamuona mkazi wake akucheza ndi mwini wake bala uja zinamupweteka kwambiri zotsatira zake anapita kwa mwini wake bala uja ukupanga naye chani mkazi wangayu mwini wake balayo anayankha kuti ndikungocheza naye ndiponso sindikumudziwa iyeyo ndi amene wabwera kuzandiyankhula Stubborn ananena kuti ameneyu ndi mkazi wanga iweyo siwagulu lathu sukuyenera kucheza ndi mkazi wanga zotsatira zake amafuna ammenye mwini wake bala uja pamodzi ndi azinzake. Cash ataona izi anzanga aja afuna ammenye munthu uja osalakwa adathamanga kokalelesa a guys musiyeni munthuyu sakudziwa china chilichonse. Zotsatila zake Stubborn adayamba kulimbana ndi Cash ee umulelesa bwanji ndekuti muli limodzi. Zotsatila zake Cash anapsya mtima anampasa mbama Stubborn. Stubborn ataona izi sizinamusangalase anapita straight pamene pali botolo kuphwanya botolo lija amafuna amubaye Cash. Cash ataona izi anatulusa mpeni nde anthu aja amafuna abayane nde azinzawo ataona izi adathamanga kukawarelesa adamulanda Cash mpeni koma Stubborn sadamulande glass lija

zotsatira zake anagwa pasi. Atagwa pasi anthu anathamanga kubwera kuzamtenga kuona kuti munthuyu ali serious, adayitanisa ambulasi, ambulasi pamene imafika kuchipatala Cash anamwalira. Panopa Stubborn yu akuthawa sakudziwika kumene ali. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti anthu enaake mutengere phunziro. Timakamba nthawi zonse akuluakulu mukaona anthu akumenyana osamawalelesa alekeni komanso sibwino kumacheza ndi munthu osamudziwa. olakwisa apapa anali mwini wake bala chifukwa ngati munthu sukumudziwa sukuyenera kucheza naye makamaka atsikana atsikana enaake amabwera kwa inu ndi zolinga ena akufunani inuyo chibwenzi ena akufuna inuyo mwina basi kungocheza nanu koma mwini wake mkazi uja akaona zimenezi zimamupweteka nde zotsatira zake amatha kupanga chipongwe iweyo sangapange mkazi uja chifukwa choti mkazi uja akumufuna Nkhani iyi timakamba nthawi zonse musanayambe kupanga chibwezi ndi mkazi mfufuzeni kaye. Chitsanzo ndi mwini wa kabalayu. Amangoyankhulana ndi mkazi uja koma samadziwa china chilichonse chokhudzana ndi mkazi uja. Zotsatira zake amafuna kupangidwa chipongwe koma chifukwa choti cash anapita pamalo paja zotsatira zake wafera za eni ndi cash. Akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga.